Башлыкъ Къэбэрдейм зэрахьэ псалъэра жыхуэсӏэр. Ауэ Башлыкъыр адыгэбзэкъым. Тыркубзэщ, тыркубзэм къыхэкӏауэ аращ. Щхьэр щӏэзыуфэ жиӏэу аращ абы и мыхьэнэр тыркубзэкӏэ. Пыӏэкъым, пыӏэри щӏэзыуфэу щытра Башлыкъкӏэ зэджэр. Ар зэрытыркубзэм щхьэ абы адыгэбзэ иӏын хуейтэӏэ? Адрей диалектхэм уащыхэплъэкӏэ, абы и адыгэбзэр къыбогъуэт. Абазэххэм, шапсыгъхэм, мис а къухьэпӏэ адыгэхэм щхьэрхъуэн жаӏэ. Арщхьэкӏэ ар къэбэрдейбзэм къебгъэкӏуэу щытмэ, абдей зы тхэпкъ дэхуауэ щытщи, щхьэрпхъуэн жыпӏэ хъунущ. Ар нэхъ адыгэбзэ икӏи псалъэм зи цӏэ пкъыгъуэр фӏыуэ къегъэлъагъуэ, щхьэрыпхъуэн. Пыӏэ пщхьэрыгъыу щытми, абы и щӏыӏужкӏэ тыбопхъуэри, мис абы щхьэри пыӏэри щӏепхъуэ. Аращ, башлыкъым и пӏэкӏэ щхьэрыпхъуэн жыӏын хуейуэ аращ. Иджыпсту мис а жьынду дэ жыхуэтӏэр Къуэхьэпӏэ адыгэхэм жьынту жаӏэ, тыгъурыгъу жаӏэ. Мис а тыгъурыгъум къэбэрдейбзэкӏэ хуэкӏуэр дыгъурыгъущ. Абы Тхьэм ещӏэ, щэхуурэ зыгуэрхьэр къидыгъуу зэрыщытым щхьэкӏэ фӏаща хъун, ауэ сытми ахуэдэ цӏэ, мис а жьынтуум, жьындуум ахуэдэ цӏэ иӏэщ, дыгъурыгъу. Къурмэн псалъэм щхьэ абдей къыщӏэддзэнщи, Къурмэн псалъэр иужькӏэ къытхыхьауэ ара. Абы и пэкӏэ, абы и пӏэкӏэ зетхьэу псалъэ диӏэт дэ. Тыхь жаӏэу щыта. Псэ тыхь жаӏэу щыта. Сэ си сабиигъуэм къызощӏэж ди къуажэ дэса нанэхэм, ӏаплӏэ къыщытхуащӏыху дыкъыщалъагъукӏэ, ӏэ къыщыддалъэкӏэ, Зи анэжьыр зи пэгъухь жаӏэу щыта. Пэгъухь. Къурмэным и пӏэкӏэ пэгъухь жаӏэу щыта. Пэгъухь, тыхь! Итӏанэ муслъымэныгъэр нэхъ къыттекӏуэри къурмэн хъужауэ ара. Иджы къурмэну и мызакъуэу мис нэщӏикӏыж икӏыж жыдоӏуэ. нэгъуэщӏ дгъэнэхуа махуэхэми я цӏэхэр жыдоӏуэ. Пэжкъэ? Ахэр псори къызэщӏиубыдэу зы псалъэ къэбгъуэтын щыхъукӏэ, мис ар мэфэкӏ, ди мыслым къухьэпӏэ адыгэхэм зэрыжаӏам хуэдэу. Мэфэкӏми, яхуэдэу мыхьэнэшхуэ къикӏыу къыщӏэкӏынкъым, ауэ ахэр псори къызэщӏиубыдэу зэрыщытым щхьэкӏэ сэ хуабжьу си гуапэщ. Мэфэкӏ къухьэпӏэм зэрыжаӏэр, ар махуэщӏ жытӏэмэ мыхъуну щыткъым. Къэбэрдейбзэми нтӏэ хъарзынэжу хуокӏуэ, махуэщӏ, адыгэ ныпым и махуэри махуэщӏ, адыгэ цӏыхубзым и махуэри кӏуэ, цӏыхубзым и махуэри махуэщӏ, къурмэнри махуэщӏ, нэщӏикӏыжри махуэщӏ, псори ягъэлъапӏэ зи хабзэ махуэхэр Махуэщӏщ. Загъуэрэ, нтӏэ? Кӏуэ, ар зым къытекӏауэ ара? Зэзэмызэри а зым къытекӏауэ аращ, а загъуэрэри зым къытекӏауэ аращ. Зы, гъуэ, рэ, мис ар пычыгъуищу зэхэбгъэкӏыу щытмэ, гъуэр зэманщ. Пӏалъэщ. Загъуэрэ зы зыгъуэ гуэрэм, зыгъуэ закъуэм хуэзэу. Мис ар зэмызэ дыдэ жыхуиӏуэращи, ари къэбгъэщхьэпэ хъунущ. Тыркубзэм зы псалъэ гуэрэ хэт, Беджери жаӏэри. Беджери жиӏэу щытмэ, тыркубзэм къригъэкӏыр ӏэпщӏэлъапщӏагъэ. ӏэпэӏэсагъэ, зыгуэр зыхузэфӏэкӏыныгъэ, аращ Беджерим къригъэкӏыр. Я Рэби, ар мы Бэщӏэрейм къытемыхъукӏауэ пӏэрэ жызоӏуэ, сэ зэмызэ согупсыс. Бэ-щӏэ-рей, куэд зыщӏэ зи хабзэ, аращ абы къикӏыр. Бэ жиӏэу щытмэ, куэдщ, дэ иджыпсту къэбэрдейбзэм бэр куэдрэ щызетхьэжкъым, абы и пӏэкӏэ куэд жыдоӏуэ щхьэкӏэ, бэ псалъэри хэкӏауэ щыткъым, къэбэрдейбзэм хэтщ иджыри. Иджы а ӏэпэӏэсэмрэ ӏэпщӏэлъапщӏэмрэ я мыхьэнэкӏэ хуабжьу зэщхьхэщ, пэжым ухуеймэ. Ауэ сэ си гугъэмкӏэ ӏэпэӏэсэр цӏыхубзхэм нэхъ хужаӏэ. Хэдыкӏ идыкӏхэм теухуауэ и ӏэпэр гъэсауэ ара абы къикӏыр. И псэ псалъэми къегъэлъагъуэ пэжкъэ ӏэпэ ӏэсэ. ӏэпэр гъэсауэ, ӏэпэр мыӏэлу. ӏэлу щытмэ, зыхитхъуэнурэ хьэлэч ищӏыну, ауэ ӏэсэу щытмэ, щабэщабэу еӏусэурэ дахэу хидыкӏынущ. ӏэпщӏэлъапщӏэм къухьэпӏэ адыгэхэм кърагъэкӏыр иримытэкъухьу, Къабзэлъабзэу ӏуэхур ищӏэнращ пэжым ухуеймэ. Апхуэдизкӏэ и ӏуэхум хуэӏазэщи, псалъэм щхьэ блынджабэр илэу щытмэ, апхуэдизкӏэ хуэӏазэщи, ткӏуэпс щӏимыгъэткӏуу къабзэлъабзэу и ӏуэхур зэфӏегъэкӏ. Аращ ӏэпщӏэлъапщӏэм кърагъэкӏыр къухьэпӏэ адыгэхэм. Ауэ дэ мис а ӏэпэӏэсэ мыхьэнэр иӏэу нэхъ здохьэ. Мис ари псэ бзэм хэзыжыным нэса псалъэхэм ящыщщ. Нетӏэ жытӏа ӏэпэӏэсэм ӏэпщӏэлъапщӏэм и оппозитращ ар. Ӏэджэ-быджэ. Мыр ищӏыну жиӏэурэ модрейр икъутэу. Зыр игъэзэхуэну жиӏэурэ адрейр икъутэу, ахуэдэу иӏэр хуэмыӏэсэу щытмэ, мис абы ӏэджэ-быджэ жаӏэ. Ар ӏэмышагу хуэдэуи жаӏэ, ӏэмшагу хуэдэуи жаӏэ. Къэбэрдейбзэми хэтщ, ау ӏэшмыгу жери шымрэ мымрэ я пӏэр зэхъуэкӏауэ аращ, дэтхэнэр захуэми сэри сщӏэркъым пэжым ухуеймэ, ау къухьэпӏэ адыгэхэм ӏэмшагу, ӏэмышагу жаӏэ, дэ къэбэрдейхэм ӏэшмыгу жыдоӏуэ. Нетӏэрей ӏэджэ-быджэм ещхьщ арикӏ. Арщхьэкӏэ ӏэджэ-быджэмрэ абырэ тӏэкӏу я зэхуаку зэрагъэхь дэлъщ. Псалъэм щхьа ӏэмшагур сыт, ӏэшмыгур ущыкӏуэкӏэ, зыгуэр пӏыгъыу ущыкӏуэкӏэ пӏэщӏэхуу, уелъэ зыгуэрым уелъэпауэрэ пӏэщӏэхуу, ахуэдэу щытра нэхъ ӏэшмыгу жыхуаӏэр. ӏэджэ-быджэр кӏуэн ӏуэху сыт зыхэмыту ущысми, ущытми, дэнэ ущыӏэми, ӏуэхуу пщӏэр дахэ-дахэу зэрумыщӏэфыр къригъэкӏыуращ ӏэджэ-быджэм. Арму, ам, армэу, тӏури жаӏэ. Арму дэри жыдоӏэ, къэбэрдейбзэм арму хэтщ. Хуэмыху хуэдэщ ар. Хуэмыху, жьажьэурэ псэу. Хуэм-хуэмурэ зекӏуэ, хуэм-хуэмурэ ӏуэху зыщӏэ. Хуэмыху дыдэкъым, ауэ хуэмыхур нэхъ икӏэщ, пэжым ухуеймэ. Хуэмыху дыдэкъым, ауэ ӏуэхур жьажьэу зыщӏэ жыпӏэ хъунущ, армум щхьэкӏэ. Еруадж жыхуиӏэри ара?
Хъурыщӏэ псалъэм и кӏэм дей джы щыпытым дей ар мыхъумыщӏу къикӏыуращ. Ерыуэ, Ерыуаджэ псалъэм щхьэкӏэ ахуэдэу хуэбгъэфащэ хъурыщӏ. Ищӏэ ӏуэхур псынщӏэу зыщӏэ, Ерыуэ. Ерыуаджэр псынщӏэу зымыщӏэ, хуэм дыдэурэ зыщӏэ. Армум хуэдэу зыщӏэ нтӏэ, Ерыуадж. Мыӏуэмыщӏэ, иджы ар къухьэпӏэ адыгэхэм жыӏэным щхьэкӏэ ӏуэн жаӏэ. Жиӏащ жамыӏэу иӏуагъ жаӏэ. ӏуэн, ӏуэрыщӏэ, псалъэ жызыӏэ, ӏуэху зыщӏэ. Е къыжраӏар зыщӏэ, зыгъэзащӏэ, ӏуэрыщӏэ. Ар къэбэрдейбзэм ӏурыщӏэурэ хагъэхьа щхьэкӏэ ар пэжкъым. ӏурыщӏэр дэ дыщыцӏыкӏум къыджаӏэт, хьэщӏэ гуэр къэкӏуамэ, дэ дысабий цӏыкӏукъэ, дыкӏуэти зыӏутщӏыхьт, дыщыхьэт къэдгъэпсэлъэну, дэ къыддэуэршэрыну дыхуейти, кхъыӏэ, хьэщӏэм зыӏурымыщӏыхь, жаӏэт. Зыӏурымыщӏыхь жаӏэт. Тыншу щыгъэс жыхуиӏэщ. Ахуэдэу а псалъэр ӏуэрыщӏэм и пӏэкӏэ ар хагъэхьащи, ар захуэкъым. ӏуэрыщӏэ жиӏэу щытмэ, псалъэр жызыӏэу зыгъа, зыгъэзащӏэ, псалъэр къыжраӏар зыгъэзащӏэ къикӏыуращ, ӏуэрыщӏэ. Зыкъимыӏэту, унафэ гуэр къыхуащӏамэ, ар игъэзащӏэу щытым щхьэкӏэ ӏуэрыщӏэ жаӏэ. Жыӏэдаӏуэ хуэдэщ и мыхьэнэр. Мыӏуэмыщӏэр мис абы и пхэнжра. Псалъэ жимыӏэфу, ӏуэху имыщӏэфу, къыжраӏэр имыгъэзащӏэу. Мис абы щхьэкӏэ мыӏуэмыщӏэ жаӏэ. Мыкӏуэмытэ жыдоӏэ псалъэм щхьэкӏэ, мис а мыкӏуэмытэ, мис ари абы ещхьу зыгуэрщ, ауэ Мис ахэм ахэр зэхэбгъэкӏыурэ зы щӏыкӏэ гуэрым зыр, адрей щӏыкӏэ гуэрым адрейр хуэбгъакӏуэурэ пщӏыу щытмэ, бзэр абы хуабжьу къигъэӏэтынущ е къигъэбеинущ. Абы и лъапсэр бгэн, бгын, ебгын и лъапсэр аращ абы. Мыдрей гыбзэ жыхуиӏэр а б-р пагъэхури гыбзэ ящӏа щхьэкӏэ, Сэ сызэрегупсысымкӏэ, гиен жери псалъэ диӏэщ-тӏэ, егиящ, егиящ жыдоӏэри. Мис ар гыбзэр абы нэхъ хуокӏуэ. Ехъуэнакъым, ецӏэцӏакъым, ешхыдакъым, ауэ уэ апхуэдэу сыпщыгугъатэкъым, тхьэ апхуэдэу пщӏа жыхуиӏэр къригъэкӏыу егия. Мис абы и бзэращ гыбзэр. Арщхьэкӏэ ар Къэбэрдейм бгыбзэм и пӏэкӏэ хагъэхьауэ щытщ. А тӏур зэхэгъэкӏын хуейуэ си гугъэщ. Бгэным теухуауэ зыгуэрым ебгыу щытмэ, абы и, абы и бзэр бгыбзэщ. Ар къэбэрдейбзэм ахуэдабзэу хагъэхьэн хуей. Хьэнцэ папцӏэ, нтӏэ, хьэнцэ памцӏэ, иджы ар бел жыдоӏэри зыдохьэ. Пэж, а щӏыр къызэратӏ хьэнцэращ ар. Хьэнцэ дзабгъуэ мыхъуу, хьэнцэ папцӏэу щытмэ, абыкӏэ нэхъыфӏу щӏыр кърыботӏыф. Аращ ар, хьэнцэ папцӏэ. Ауэ хьэнцэ папцӏэм щынэмыщӏа мис а бел жыхуэтӏэри диӏэщ дэ ӏэмэпсымэу. Ар нэхъ папцӏэу, нэхъ памцӏэу икӏи нэхъ хьэлъэу щытщ ар. Абыкӏэ ятӏэ щӏыр къэпӏэт хъунукъым, ауэ къэптӏ хъунуращ. А бел псалъэр адыгэбзэкъым. Дэ адыгэбзэми щызыдохьэ щхьэкӏэ, си гугъэмкӏэ и лъапсэр персыбзэщ абы и къежьапӏэр. А бел дыдэр ахуэдэ жыӏэкӏэ дыдэм тету тыркубзэми хэтщ, ауэ икӏи тыркубзэкъым. Персыбзэм къыхэкӏа си гугъэщ. Аращи, абы и пӏэкӏэ мис а хьэнцэ папцӏэр нэхъ зепхьэ хъуну пӏэрэ жысӏэри хэзгъэхьауэ ара? Пкӏэ, дэ пщӏэ жыхуэтӏэм къухьэпӏэ адыгэхэм зэреджэр пкӏэ. Пкӏэнчъэ жиӏэу щытмэ, уасэ зимыӏэ, уасэншэ, пщӏэншэ, хьэулей, мыхьэнэншэ жиӏэуращ къригъэкӏыр. Арщхьэкӏэ мыхьэнэншэри, мыхьэнэ псалъэри адыгэбзэкъыми, абы щхьэкӏэ пщӏэншэ, хьэулей жыпӏэу щытмэ нэхъ

Пщӏэншэу къыпӏэрыхьауэра, ӏэрыхъуэ, уи ӏэм къехъуауэра? ӏэрыхъуэ, ар сэ си цӏыкӏугъуэм зэхэсхами сщӏэркъым е хуэзгъэфэщами сщӏэркъым, ауэ ӏэрыхъуэр мис ара. Иджы лыпцэ жиӏэу щытмэ, лыпцэр нэгъуэщӏщ. Ар мышкэ жаӏэрэ, урысыбзэкӏэ сыт, мышцэ жаӏэрэ? Нтӏэ, мис ара лыпцэр. Лыпцӏэр Плъагъурэ, лъы пцӏэи щыӏэщ, лъыр пцӏащ псалъэм щхьэкӏэрэ, ауэ лыр пцӏэри хыхьауэ къыхэнауэ аращ, лыпцӏэ. Анэлыр, кӏуэ, абы и пӏэкӏэ къэбэрдейбзэм зыдохь, ауэ ар анэрами, адэрами къызыхэкӏар дэнэ щыпщӏэн? Ауэ лыпцӏэр нэхъ тохуэ, сыту жыпӏэмэ, лыр пцӏэри абдей зэрыӏыгъыу къыхэнауэ ара? Лъыр пцӏэуэ зы щӏыпӏэ дей къызэрыхэнэм хуэдэу, лыпцӏэ абы щхьэкӏэ ар жаӏэуращ. Къабзэлъабзэ. Къабзэлъабзэ жиӏэу щытмэ, къиубыдыр нэхъыбэщ, нэхъ бгъуэщ си гугъэмкӏэ. Пщӏантӏэри унэри сытри зэлъыӏухауэ щытмэ, къабзэлъабзэ, жаӏэ псалъэм щхьэкӏэ. Мыдрей къабзэӏубзэр нэхъ щӏыпӏэ цӏыкӏу цӏыкӏур къыхиубыдэу си гугъэщ. Къабзэӏубзэ. ӏубзэ жиӏэу щытмэ, и ӏур къабзэураӏэ, къабзэӏубзэ, мис ар нэхъ, нэхъ мащӏэ, нэхъ къабзэу иӏыгъыу арагъэнщ къабзэӏубзэм къригъэкӏыр.

Бгъэкӏуэдымрэ зэрыт тхылъщ псалъэм щхьэкӏэ абы и цӏэр, хэхъуэхэкӏылъэ. Мы илъэсым мыхуэдиз мыхуэдэу къытхэхъуащ, мыхуэдиз тхэщӏащ, къэнар мыхуэдиз жыпӏэу щытӏэ псалъэм щхьэкӏэ, мис ар къэзыгъэлъагъуэр хэхъуэхэкӏылъэ жыпӏэ хъунущ. Ауэ хэхъуэхэкӏылъэр мыдахэу щытмэ, нэхъ дахэ гуэр нэхъ щӏалэщӏэхэм, ныбжьыщӏэхэм къагъуэтынкӏэ хъунущ жызоӏэри, сэ сигу къэкӏар апхуэдэу хызогъэхьэ. Сэ сигу ирихьам псалъэ. Хэхъуэхэкӏылъэ хъарзынэщ. Къеӏуатэ, зиӏис езыр, зищӏысыр къеӏуэтэж езым. Аращи, хэхъуэхэкӏылъэ жыпӏэ хъунущ, буджет хуэдэу, сэ сщӏэрэ. Сэ хуабжьу си гуапэщ мыхуэдэу адыгэбзэм и ужь фызэритыр. Дитыни хуейщ. Бзэм куэдрэ и гугъу дощӏри, сыт щхьэкӏэ апхуэдизу куэдрэ и гугъу фщӏрэ жызыӏаи щыӏэнкӏэ хъунущ. Ауэ бзэм зэпымыуу, зэпымычу и гугъу щӏын хуей. Сыт щӏэщӏын хуейр? Япэрауэ, бзэр псоми дощӏэри, цӏыхухэр зэрызэгурыӏуэ ӏэмэпсымэщ. Аркъудей фӏэкӏа и функцэ имыӏэу щытами, бзэм урипсалъэ хъунут, нэхъыфӏу узэгурыӏуэн щхьэкӏэ. Ауэ абдеж къыщынэркъым. Бзэ жыхуэпӏэр узэригупсысэ, литературэ къызэрыбгъэхъу, культурэ къызэрыбгъэхъу, цивилизацэ къызэрыбгъэхъу ӏэмэпсымэщ икӏи. Къызэрыбгъэхъу къудейм къыщымынэу, ар щӏэблэщӏэхэм зэрыхуэпхьыф нэгъуэщӏ щӏыпӏэхэм, нэгъуэщӏ лъэпкъхэм я зэрыхуэпхьыф ӏэмэпсымэщи, ӏэмал имыӏэу бзэм сыт щыгъуи и гугъу тщӏын хуейщ. Къищынэмыщӏыжауэ, анэдэлъхубзэм мыхьэнэшхуэ иӏэщ. Цӏыхум и щхьэр анэдэлъхубзэкӏэ гъэпсауэ, псыхьауэ щыту щытмэ, мис абы щыгъуэ узыхуейр ебгъэщӏэфынущ тыншыбзу. Ауэ езым и анэдэлъхубзэр йомыгъэщӏауэ щытмэ, нэгъуэщӏыбзэкӏэ ар бгъэсэну яужь уихьэу щытмэ, и щхьэр зэхозэрыхьри, губзыгъэ хъукъым, и губзыгъагъыр нэхъ мащӏэ мэхъу. Ар дэтхэнэ зы бзэми елъытауэ жызоӏэ, адыгэбзэм и закъуэкъым. Дэтхэнэ зы сабийри езым и лъэпкъым я анэдэлъхубзэкӏэ гъэсэн хуей япэрауэ, и щхьэр абыкӏэ псыхьэн хуей, итӏанэ сыт хуейми егъащӏэ, тыншыбзэу зэригъэщӏэфынущ, псом хуэмыдэу илъэситху ирикъуамэ, абы щыгъуэ нэгъуэщӏ бзэ зытӏущи зэуэ зэдебгъэщӏэфынущ, арифметикэри нэгъуэщӏри зебгъэщӏэфынущ илъэситху хъуа иужькӏэ. Ауэ илъэситху хъуху Амал зэриӏэкӏэ езым и анэдэлъхубзэм фӏэкӏа зэхегъэхын хуейкъым, абы фӏэкӏа епсэлъэн хуейкъым. Мис абы щыгъуэ и щхьэ куцӏым хэлъ анэдэлъхубзэр къыхуэушри, и щхьэр абыкӏэ псыхьа мэхъури, итӏанэ узыхуейри богъэщӏэф. Аращи, Тхьэм фригъэфӏакӏуэ, Мыхуэдэу адыгэбзэм куэдрэ дрипсэлъэн, псалъэщӏэ дахэ гуэр куэдхэр къыхэдгъэхьэфын, псалъэ бзэм зедгъэужьыфын, лъэпкъым зедгъэужьыфын, щӏэблэм зедгъэужьыфын Тхьэм дищӏ псомикӏ.